An balima Kayi TV jabarani filɛbaw foli ni tanuni waleɲuman dɔn an b'o sugandi ka di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu ɲɛmadalen don an fɛ nin waati in na an b'a fɔ ko nin aw ka bamanankan kunnafoni waati selen ye a y'aw bisimila An fɛ Kayiba Jabate yan walasa buna adamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya nasira fɛ cogo min furakɛli koɲɛw la n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye mutualité mɔgɔw ye olu ni u dɛmɛnbaa jɛkulu ani u ni kulu minnu kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ye lajɛ belebeleba dɔ boloda ka kɛ kalan ye ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ani kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na buna adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya lakika sɔrɔ cogoya min na lajɛ min ni a bɛ ka kɛ kɔni an bɛ waati min na komi bi n'a bɛna kɛ tile saba lajɛ ye ka ɲɛsin nin wale kofɔlen in ma o hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn kɔni ye olu ka dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ ko kɛnɛya lakika ko o na di maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn ma tuma min kɔni an ka kunnafoni ɲininaw ye a bɛ jate a n'a ka jatala Amadu Ɲani olu tun bɛ kɛnɛ kan u ye ja minnu sama an ma seereya la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ an nana bi ka tile saba ɲɔgɔn ye daminɛ Kayi eh, Centenaire la ni CSCOM tigilamɔgɔw ye eh, an ka tile saba ɲɔgɔn ye bɛna tali kɛ fɛɛrɛ minnu n'o sigilen don sen kan jamana yɛrɛ fɛ jamanaden bɛɛ ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la musaka ko sira kan e, furakɛli lakika fana o ka se ka sɔrɔ e, o furakɛli lakika o tɛ sɔrɔ ɲɛ si ma ni furakɛli tigilamɔgɔw tɛ dɔgɔtɔrɔw tɛ e, olu ka se ka furakɛli jolenw kɛ mun b'a to musakaba bɔ tɛ se bana bɛ mɔgɔ minnu kan u ka se ka furakɛ ka kɛnɛya nɔgɔya la e bi an ka laɲini de ye o mɔgɔ minnu ka kan ka ye mutuelle tɔn na o bɛɛ ka se ka don mutuelle tɔn in kɔnɔ jateminɛw y'a ye k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sigira sigi kɛ don ka mɔgɔ min kɔnɔ mutuelle tɔn kɔnɔ sɔrɔ taama ma duuru sɔrɔ fɔlɔ a laɲiniba ye min ye ka bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la o tɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo si ni mutuelle ko ma sira sɔrɔ, an fɛ Kayi mara kɔnɔ Logo commune na dugu min bɛ yen ni o ye Maalu ye i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu belebeleba min bɛ yen ni olu ka baara bɛ ɲɛsinnen ɲɛtaga ni yiriwa sabatili koɲɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye ladi mɔgɔw ye association pour l'espoir et le développement i b'a ye k'a fɔ ko olu ni GRDR kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ye lajɛ belebeleba kɛ ka ɲɛsin lakɔlidenw ma kɛrɛnkɛrɛn ma kalandenw bɛ se ka u ɲɛsin sɛnɛ kalan cogo ɲuman ma cogoya min na a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ yen abibatu jakite an'a ka jatala aruna kulubali an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ malu yan bi n'o ye commune de logo ye donc ka na lancement kɛ journée internationale de l'environnement Association ensemble pour l'espoir et le développement ani GRDR ka tɔgɔ eh, bolodima kɔnɔ donc sous un peu la supervision de la mairie pour faire ka na lancement kɛ an ka produit min bɛ an ka produit maraîchers k'u utiliser ka baara kɛ k'a sɔrɔ i ma engrais k'a la an yɛrɛ ka falibo an'an ka nɔgɔ min b'an bolo yan k'olu promotion kɛ parce que a yirala k'a fɔ ko engrais a kɔlɔlɔ ka bon santé ma kojugu association jɛkulu mun don a bɛ faransi a bɛ moritani a bɛ senegal a bɛ mali la donc euh, bi an bɛ yan journée dɔ de komokari hukumu kɔnɔna la n'o ɲɛsinnen don sigida lakanali ma n'an b'a fɔ o ma journée internationale de l'environnement o journée internationale de l'environnement euh, fɛti ɲɛnajɛ la ani baɲumanci baarakɛyɔrɔ dɔ ye bolodiɲɔgɔnma kɛ n'o tɔgɔ ye GRDR ye pour que an ka se ka eh, eh, baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw u bɛ se k'u sen don an ka nakɔ baara technique kɛcogo la eh, n'o ye engrais tubabu nɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na an bɛ se ka an segin ka na ka ɲɛsin farafin nɔgɔ ma walasa an ka kɛnɛya ka se ka sabati an ka sigida ka se ka sabati ani o produit o nakɔ fɛn minnu bɛ bɔ an ka nakɔw kɔnɔna la yan an bɛ se k'u jago k'u feere anw yɛrɛ fɛ yan ni k'a sɔrɔ a ma kɛ an k'an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka taa fo kayi sira a ka jan et puis sira man ɲi et puis ça contribue aussi a bɛ pollution de l'atmosphère kɛ n'o fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni changement climatique ye wagati yɛlɛmali ye ka tile kalaya donc o fana bɛɛ ye sababu ye minnu bɛ jouer mɔgɔw ka kɛnɛya kan kɔlɔlɔ b'a bɛɛ lajɛlen na donc an nana yan bi pour que ani école maîtres ani denmisɛnninw ani denmisɛnninw somɔgɔw an ka se ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya pour que bɛɛ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ bi bi tɛmɛnlen kɔfɛ ka se ka baara kɛ ka nakɔ kɔnɔ k'i yɛrɛ nafa ka sigida nafa ka commune nafa ka jamana nafa an nakun y'o ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen halisa an fɛ kayiba jabatɛ yan denmisɛn funankɛw ka baarako koɲɛ ɲɛnabɔ jɛkulu ni o ye APEJ ye min sigilen don jamana yɛrɛ fɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu ni kalansow ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka lajɛ belebeleba kɛ lajɛ min ni a kɛra IFP kɔnɔna la ka bɛn ni zuwɛn kalo ye tile naani ye san ba fila ani mugan ni kelen ye lajɛ in kɛnɛ kan sa i b'a ye k'a fɔ u ye hakilina falen falen caman kɛ ɔ min kɔni ye lakɔlidenw u bɛ se ka u ɲɛsin fɛn min ye kɛnyɛrɛye baaraw ɔ olu sabati cogoyaw ma cogoya min na Sirantu Darame ale ni Amadu Ɲan tun bɛ a kɛnɛ kan u ye ja minnu sama an ma an ka jɛ ni k'an ɲɛmada olu fɛ APEJ mɔgɔ y'an wele sɔgɔmada in na k'an ka n'u dɛmɛ ka denmisɛnninw kuma ɲɔgɔnya ka denmisɛnninw sɔn hakili la ka ko yira denmisɛnninw na u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min n'u tilal'u ka kalanw na an ye mɔgɔ kɛmɛ fila sɔrɔ sɔgɔmada na k'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ ka kalan kan ka ban ɲinan o mɔgɔ kɛmɛ fila ninnu an bɛna kuma u fɛ u k'u jigi da u yɛrɛ kan ka baara ɲini u kan'u jigi da k'a fɔ ko jamana de bɛna bɛɛ ta ka don baara la jamana tɛ se ka bɛɛ don baara la donc an bɛ ka kuma u fɛ ka siraw yira u la sira minnu b'a to u bɛ se ka baara ɲini u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u m'u sigi ka jamana makɔnɔ an nana campagne de sensibilisation de kɛ sur l'entrepreneuriat n'a bɛ fɔ o yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baara ye donc an nana o de ɲɛf'u ɲɛna walasa n'u bɔra u kana taa fɔ k'u bɛ t'u sigi so k'u jigi da dɔrɔn ko gouvernement ka fonction publique concours lancera ou bien collectivité concours lancera k'u jigi da o kan u ka se ka wuli u yɛrɛ ka essayer ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye parce que bi gouvernement y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ se k'a to ni denmisɛnninw baden denmisɛnninw caman bɛ se ka baara sɔrɔ kɛnyɛrɛye baara de donc an bɛ yan sɔgɔmada in na o hukumu kɔnɔna de la k'a ɲɛf'u ɲɛna gouvernement yɛrɛ fɛn minnu bila sen kan n'a bɛ se k'u dɛmɛ ka se k'u ka entreprise créer n'o bɔra la eh, gouvernement ka cakɛda minnu bɛ yen n'o ye APEJ ye n'o ye FAFPA ani ONG-w n'u bɛ se k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ ka baara créer u ka se ka taa yen walasa u ka se k'u kuma ɲɔgɔnya u ka se k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ ka projet réaliser donc an ka sɔgɔmada in na baro euh, ani terminalisiw minnu bɛ ifp kɔnɔna na a fanba bɛ tali k'o de kan n'a bɛ fɔ ma entrepreneuriat jeunesse o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko min kɔni ye an ka jamana furancɛla fanga maa min bɛ a kunna an bɛ don min na ko bi o de ye kolonɛli asimu goyita ye ale yɛrɛ min ka kali ka siɲɛw kɛra ni ka serment prêter ka bɛn kunun ntɛnɛn don ma zuwɛnkalo tile wolonfila diɲɛ maa kɛra a seere ye a ka ja farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen ye bi bi na an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmaa min bɛ faso maliba bolo furancɛla fanga hukumu kɔnɔna la o de ye kolonɛli asimu goyita ye Fanga ɲinitɔn min bɛ an ka faso maliba kɔnɔ ni o ye urd ye u ka federasiɔn kayi mara kɔnɔna la u ye u ka lajɛ belebeleba kɛ ni o y'u ka conférence régionale ye o lajɛ min ni a kɛra ka bɛn min kɔni ye sibiri don tɛmɛnen zuwɛnkalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni kelen lajɛba in kɛnɛ kan sa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn kɔni ye kuma caman ye u ye o fɔ u ka tɔndenw ɲɛna ni ka hakilina falen falenw kɛ a kɛnɛ kan min ye an ka kunnafoni ɲinina basiru kanute a n'a ka jatala amadu ɲan u ye ja minnu sama an ma seereya la an ka jɛ ka ɲɛda olu fɛ sigi nin ye federasiɔn ka sigi ye an ka pati an ɔriganizelen don ka federasiɔn dilan erezɔn mumɛ bɛɛ tɔgɔ la donc ɲinan sigi an y'a a kanu an k'an ka rentrée parlementaire kɛ conférence dɔ ye o ka kɛ kayi kɔnɔla la donc o de y'a to bon section wolonwula mɔgɔw bɛɛ bɛ yan biro national mɔgɔw bɛ yan federation mɔgɔw bɛ yan ka na ka n'a ɲɛfɔ tɔndenw ye ka fɛn f'u ye u bɛ se ka min mɛn ani yamaruya min ni biro national y'a ta n'an bɛɛ ka kan ka baara kɛ a hukumu kɔnɔ donc bi ta tun ye o de ye ka ɲɛfɔli k'u ye an ka an cɛsiri ka parti ɲɛnamaya kosɛbɛ bon dɔw da donna kandidatiriya la an ma se o ma fɔlɔ fɛn bɛɛ n'a wagati don wagati min n'an b'a la sisan o ye de ka parti ɲɛnamaya ka structure kuraya mɔgɔ kura minnu don ka place d'u ma ka mɔgɔw bila baara la sanni kalafili ka se ni o wagati sera tuma min na ni mɔgɔ min b'a fɛ ka k'a ye i b'i kan bɔ n'i y'i kan bɔ parti ye yamaruya min di ko a bɛ sugandi cogo min na n'ala y'a kɛ min garijigɛ a bɛ kɛ o tuma na an b'an da don o fana la mais bi ta kɔni ye an ka rentrée politique don rentrée politique régionale o de y'a to an b'a fɔ ka fɛrɛnfɛsɛ kosɛbɛ kayi section dɔrɔn ta tɛ dɛ kayi région de kayi bɛɛ don o de y'a to u ye section wolonwula in bɛɛ tɔgɔ fɔ a bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yan an filɛbaaw nin bɛ dan sigi nin waati in bamanankan kunnafoni la minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye o tuma na an b'a fɔ ko aw ni ce kayi tv jabaranin sugandili la walasa aw ka kunnafoni lakika sɔrɔ a waati la